igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na ịkwa anyị na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ igbo biko onye ọbụla na-anụ olu m n'ụtụtụ a kawa ahụ tụsa ya ịhụ na o zuru igbo ọnụ ebe ọbụla igbo sọtụrụ ka o rute ebe ahụ maka na ihe anyị jikwa na-eme ọnọdụ igbo anụnwa bụ na uche onye adịghị ya njọ ka anyị wee nwee ike na-akpọlite mmụọ anyị na ọtụtụ ihe anyị na-eleghara anya n'ala Igbo you know ihe m chọrọ ikwu okwu ya ugbu a na-awụ ọnọdụ Igbo dịka o si metụta ụmụ bọyị na azụmahịa na business anyị unu lee anya unu ga-ahụ na ọkwa ndị ndị Britain ekolonaizachaana ndị igbo ndị naijiria bịa kolonaiza ndị ga-egbutọpụzi anyị ugbu a bụ ndị ofe mmanụ ọ ha na-ekolonaizazi anyị finally ma asụsụ ha na-arịbata in fact ụmụ ha ụmụ anyị anyị mụ na n'obodo a bụ Lagos na-aka asụ asụsụ ha na-aka eme omume ha na-aka eme omenala ha kara dị adapted to their culture karịa nke anyị so ha nwa na-achọ icolonize anyị fa and ha ma ọ ya ka nwunye onye isi ala ji wee sị na ha ga-eme ụmụ anyị inherit onye ala kwuo okwu egene ya na ọ just kwuo okwu ọ dị deep ya ndị awụsa ha enelego ha na ndị Britain elelego em ka ahụ dị anyị mara na nwa mgbe nta is a matter of ọ zi otu ihe ndị anyị litezi ugbu a na-ekwu na pushback anyị na-enyezi na-enye ha nsogbu ya nwa ka ha jizi lezi anya werezie ekperima dịka um, Asari Dokubo wukpo ka egbutọpụ ka etinye ụjọ ka anyị hapụ ịla maka ha hụ na ọ fọrọ nwatakịrị ka ha conclude the colonization nke ha wụrụ ndị ọcha abịa colonize a na-ewere nke ha wụ ha ga-ekpuru anyị ekpuru kpopụ n'ala igbo mezie anyị inherit gbajisia anyị aka ụlọ anyị na hụ na before before politically anyị na-ekute ume kịta na ọ gbajiela anyị aka in fact anyị dịzi ka ohu a na-achọ idewe anyị ọnọdụ ndị Egypt dewere ndị Israel na be ha ọnọdụ ha na-achọ idewe anyị mana ha hụ na ọ dịcharọ ofere ee eh, kene kene maazị nnamdị kanu na ndị otu ya put pressure bụkwa n'ihe o ji wụrụ ha tụrụ ya nga na-ekenekwa ụmụnne anyị ndị nọ na diaspora na-agbanyeghị na ha apụrụ apụ uche ha dị ya ee na-ekenekwa anyị nwa ndị nke nọ n'ụlọ ebe a na-agba mbọ na-ekwu na-akpalitesi na-emepesi ndị nọ in diaspora anya ụnụ hụ na anyị na-awụ ọgụ anyị jikọrọ aka ọnụ na-alụ sọsọ ndị na-agbaji anyị aka awụ ndị politician na-agbanyeghị ee anyị ga na-agba mbọ maka ihe anyị ji ga na-agba mbọ na-akara obi bụ na politiks wụ onye gachaa lọta ee ọ da adị tọrọ so chineke nwere ike imegide ebere emegide ihe emegide ndị uche ha dịkwa n'ihe anyị na-eme baa n'ọchịchị ọ dịzie mma mana anyị ga na-epushi ihe m chọrọ ikwute okwu m chọrọ ịrụtụ aka wụ ee ndị igbo na-eme anyị jide ihe ndị ala mee ha rikpute nara anyị ya anyị na-adịda careless nke mbụ wụ na nollywood bụ ndị igbo developụrụ ya ihe ndị ala a na-eme wụ lokal ihe a ha ha arịga rịga rịkpute tii confusion maka nke ha wụ ha ga-ebugodu ụzọ tii confusion ka ụnụ na-alụzi ha mere ihe ha chọrọ imere rịga rịga rịkpute tii confusion na ndị Igbo na Nollywood chụsa ndị Igbo na Nollywood till today ndị Igbo enwetabeghị their footing na Nollywood ha gara buo ya jichie ya and ihe bara ha aka ndị anapụtakwaghị ya anapụta unless ma ị ma ihe i mere ihe baa ha aka ndị anapụtakwaghị ya anapụta anyị bịa na-aga akwụkwọ na-arụ ọrụ bekee ndị Igbo develop banking industry go and check maka banking industry e nwee nke ha na-edevelop nwee nke ndị Igbo na-edevelop ụmụ ihe UBA ha nwechi Union Bank jụọ m ebe union bank nọ today Diamond Bank bank niile ha ji ha ripịa ya dọsa ya ọkwa nwa nke ahụ ndị igbo chedoro ndị igbo ebi udole ha arịwakwa rịwakwa rịkpute ha edislọjara ndị igbo na ị gaa na bank niile ọ ha jụrụ ebe a were nwayọọ kpachịcha ndị be anyị due to gịnị anyị enweghị forum ebe anyị nọ na-eleba anya n'ọnọdụ igbo anụnwa ihe anyị na-ekwu okwu ya agbakọ eroke ụta na nna ndị a chọrọ ịchụ anyị na Nollywood anyị anọkwarakwa is war silent war agha uche na-abịakwa na child banking mgbe ahụ ihe ha na-eme agbakọ agbakọ anọkwara akpa maka enwedị ebe ha ruru anyị when it comes to be na ha aghụghọ na deceit ha anụnwa and then na anyị nwere ịdị na practice one Nigeria ibe ị na-emegodu na anyị na-eme ihe Nigeria ka ha na-eji na-edisivukarị anyị then biznes e nwee mgbe ha pụtara na ha abịala ugbu a na-amụ ihe nwa bụ ya anyị nke biznes ụmụ nke anyị nọ ha abịa mgbe hụ na anyị ji biznes ego nọ ya ha bido kastigetiwa biznes kpọwa anyị illiterate bịa hụ na ụmụ ha na-azụ azụcha apụta etete nwa ọrụ 100,050 o nwedị isi na ndị Igbo ahụ ndị onye gba boy 7 years before 4 years ọ nọkwa ala na-arụ ụlọ na-agba moto ya aba ha anya ha bido kastigetiwa ya kọwa ya ọnụ kpọwa ya illiterate anyị amadị epronansị ihe anyị zụzuru kwadichi ụmụ na skuulu na-azụ mgbe ha hụ na skuul sistem naijiria wọga ha bịa na-esend ụmụ obodo oyibo anyị soro ha tụtụ na-esend ụmụ obodo oyibo not knowing na anyị ji gold mine ha chọrọ ka ha nara anyị today as I'm talking to you gaa na Lagos all street na ọ ha nwechi ha na-akpọ ezi ahịa and the problem ebe nsogbu ha ebe m nọ nwee nsogbu with them ha adịghị competitive in nature ha bata na nga ha achụfuo m gbuo onye egbuo if care is not taken so ha awụdụ ndị ga-emeda ala ahụ ha abịa keta n'ihe ị na-eme ị watch ebe ọbụla ndị awụsa na-azụ ahịa ahịa ndị ọzọ gaa nga ha lere anya ma union ha ndị akpọrọsụ ha ndị anọ na ha na-atakaghị atakaghị maka ndị awụsa mana i nye ha ohere ha achụpụ gị ndị nke nwe enwe gị ndị nke kpọbatara ha ngwa ugbu a na i lee anya na nkata ahụ shetima na muso kpara ị ga-anụ nga o kwu na fashola ebidogo ya kemgbe 2010 na ya na-enyezi ndị igbo license pharmaceutical so mgbe ha bịazi hụ na ọ wụ anyị nwa jidere the main thing ka ha na-acastigate anyị na-akpọ anyị illiterate anyị zuzuru na-akpọgachi ụmụ obodo oyibo kama anyị ga na-eme ị zụpụta i jide ezigbo business gbara mgbọrọgwụ gị na-azụ ụmụ gị wụnye ha na business for continuity ọ ihe dangote mere ị ghọtago ehe ọ ihe otedola mere anyị zuzuru na-azụ nwa school ị zụchazi nwa na school o nweta ọrụ ego ọ ga-enweta agadị ezuru ya sef ịkwụ ụgwọ ụlọ you end up na-akwụkwa ya ụgwọ ụlọ mana ọ wụ na mgbe ị na-eme ihe a na i tiri nwa gị na business ahụ zụọ ha ha apụta continue ị ga-ahụ na ọgaranya ha ga-aba ka nkụ ihe gbasara nwa bọyị ọ my dear anadị edu nwa bọyị edu e ji nwa bọyị agba ọ ha nwa today ha na-amịkpụtechizi ụmụ ha anyị na-akpọ ha bọyị not knowing ka m gwa ụnụ ka ndị obodo a si akpọ bọị ndị ofe mmanụ si akpọ bọị bọị ha wụ ịmụ ahịa ha ndị a nwere ike ịkpọ nwa mmadụ then na-agba nri n'afọ ị bịa ịmụ ahịa ahụ ị ga-akwụ ha ụgwọ si n'ụlọ ụnụ na-abịa ma gbakwa bọị otu ahụ anyị na-esi agba almost 5 to 6 years ị gbachazie gị akwụọ ụgwọ mee freedom bute ego mana nke anyị wụ anyị kpọrọ free anyị zụọ ka nwa nabata kwụma ihe ha na-emezi ugbu a na eme ha sendị ụmụ ha bịa nara anyị ọrụ ị na-akwụrụ ha 20 30 ọ kara ha mma than na ha kwụrụ nwa ụgwọ then na-agbatakwa nzama then na-amụ ahịa anyị ahụ ị gaa na computer village ugbu a ha juru die ị gaa na coker everywhere ana m acall our attention ihe a wụkwa sọsọ ihe anyị ji business anyị ji ana m acall attention ụnụ ụnụ na ma ndị nọ n'ugwu awụsa ugbu a na ha na ndị awụsa mere plan a anyị a na-akpọzi bụ emeka akọgide n'ọnụ kọgide ọnụ anyị sendịchazi ụmụ to school enwezi ya na-agụta anadị ewere ha n'ọrụ adislodge ha ha buru laptop na-egwuzi wayo na-ezuzi oshi ha na-ezi ha achịchị ahịa ndị nke ha na-agbara anyị bọị indirectly anyị na-akwụ ha ụgwọ so ihe m na-ekwu ugbu a na-atụsa ya ọkachasị ka o ruo ndị ahịa ntị ka o ruo ndị ahịa ntị ndị na-eme biznes na ndị awụsa ndị ezughị oshi short time ha ga-egbu ya egbu take over ha mụtacha ha gbuo m take over ha gbuo ha gbuo m take over na ndị obodo a na-anaghị cheap labour prezidenti anyị na-apakịrị ha ego onye mụcha gị n'aka ebu ihe ego ha chịpụrụ na the business wee na-akpọ igbo bụ igbo ọ wụ na anyị ka nwere ndị isi oge eruole mgbe anyị ga-ebilite chịkwa onwe anyị hazie onwe anyị eziokwu m niile sọsọ ihe ji ndị igbo anyị chịkwa onwe anyị hazie onwe anyị anyị need the presidency to control this country ndewo